oge a kara aka erugonu ọ wụ mme a ka anyị na-eji anọkọ ịtụle asụsụ Igbo na omenala dị iche iche tata ọ nwanne gị ezi ọyị gị nwa afọ Igbo ji eme ọnụ Kizito Osimnobi Ibe na-anabata gị n'ihe omume omenala Igbo nke taa tata otu ihe anyị ga-eleba anya wụ ihe dịka ọ bụ nkọcha n'ebe ndị Igbo nọ maọbụ mkparị maọbụ a sị nnọọ na anyị amaghị nke anyị na-eme a na-asị na onye Igbo a ga-asụ asụsụ ghara itinye oyibo nke pụtara na a na-asịzi na anyị na-asụ ngiri Igbo mana tata anyị ga-agwa gị ihe kpataranụ nke ahụ ji eme ma kọwaakwa na onye ọbụla nwa afọ Igbo nwụju mmiri ara afọ chọrọ ịsụ asụsụ igbo chọrọ ikwu okwu n'igbo ọ sọ gị nye ya ọgụ nkeji ọ sọ gị nye ya ọgụ awa ọ ga-asụ ya bụ igbo site n'isi ruo na njedebe na-etinyeghị asụsụ oyibo ọ ihe a ga-anọ n'ime ya taa kọwaa ọ kwanụ ihe omenala igbo pụtara ịkọwa na igbo anyị tozuru etozu na ihe ọbụla e ji mmadụ eme so ana m asị nnọọ onye ọbụla kuru nwa nkịta ya n'ahụ debe debe buketenu nso na oge a kara aka erugo a sị na agha a kara aka adịghị eri nwa ngwụrọ dịka m nabatara ụnụ na omenala Igbo dịka anyị na-eji emebu o nwee ka anyị ga-esi mee ghara ime ihe e ji mara ya bụ Igbo ọ bụkwanụ ihe omenala Igbo hibedere isi ọ bụ ọjị ya bụ Igbo ndị ọma ndị na-ege ntị anyị meenụ ọjị ọjị na nzu anyị ga-ebido nnọọ na nzu anyị ga-akanụ nzu ka anyị dị ọcha dị ka Igbo anyị ga-aka nnọọ nzu um, ọ wụ ya wụ eke oye afọ nkwọ mba ukwu ọ fa anọ mba nta ọ fa anọ ndị ichie igbo ndị ọma dịka anyị mechara omenala nzu ka anyị biko na nke ọnụ nụ ọjị eji m ya bụ ọjị n'aka na-akpọku chukwu okike abịama chukwu chukwu nke ndị igbo chukwu anyị na-akpọku ya azakwanụ anyị na-asị ya mgbe ya gbadata n'oge akara aka eri elu ya bịa naa m ọjị taa ya n'obu ka a taa ya n'ibe eji m ọjị na-agọ n'isi ụmụ igbo niile onye nọ ebe ọ nọ mba ọbụla nke onye ọbụla na-agba ka ọ dịla ya na mma ejikwa m ọjị na-agọ n'isi omenala igbo ụwa anyị na-eme na ọ ga na-agawanye n'iru na onweghị ihe ga-egbochi ya atụmatụ onye iro ọ tụrụ n'ime ya aga enwe isi ndị niile na-enye aka n'ụzọ ọbụla ụzọ iji hụ na omenala igbo na-aganụ n'iru ka chukwu gozibe ha na-asị nke anyị ga-ekwu tata olu anyị ga-adị ka ogene olu anyị ga-adị ka mmanụ aṅụ na onye nụrụ ya ọ ga na-atọ ya ụtọ na ntị na-asị ka chukwu okike abịama nke abịa nke anambra nke ebonyi nke Enugu nke Imo nke Aniọma ka ha bịa tara ọjị ka anyị taa ya n'ibe ka ọ zọọ n'arụ na mkpụrụ obi n'aha Chukwu Okike Abịama ise mm, ewu ah, dịka nke a bụ ndị ichie werele nke ya jebekwa ọ gbazukwara agbazu ise ọwụ ọmụmụ ka anyị mụ a sị na elu rie ala rie mmanya agbaduo n'elu ya banye onye nọ n'ala ala arị mma wụ uru ndị nze biko na o ya bụ ọjị ka na-ejigbo tanka Mm-hmm. igbo ndị ọma ekele m unu anyị emegwo omenala nzu na ọjị ekwuru m na mbụ na ihe anyị ga-atụle taa wụ gịnị bụ ngiri igbo gịnị kpatara eji ekwu na onye igbo aga akwụ ọtọ kwuo okwu ihe dịka otu nkeji otu awa ghara itinye oyibo na mbụ ana m asị na ọ bụ asị na onye igbo chọrọ ikwu okwu nwa afọ igbo ṅụrụ mmiri ara afọ chọrọ ịsụ asụsụ igbo ọ ga-asụ ya ghara itinye oyibo ọ bụghị na anyị na-eme ihe na asị na ọwụ na anyị amaghị asụsụ anyị asụ anyị na-asụ igbo asụzi ọfụma ọ ihe omenala igbo na-achọ ịkọwala anyị ọ bụrụ na ị bụ onye na-ege ntị na-eso anyị na ihe omenala Igbo ị ga-ahụ na ihe anyị na-ekwu ebe a na asụsụ anyị na-asụ bụ Igbo anyị adị etinye ihe oyibo mana ihe kpatara Igbo ọtụtụ mgbe ha na-ekwu okwu ha na-etinye oyibo wụ na Igbo zuru ka e mee Igbo bụ ndị nwere ọgụgụ isi Igbo bụ ndị gụrụ akwụkwọ ọ bụ n'ala Igbo n'obodo anyị bụ naijiria ka a sịrị na ebe ọbụla ị jere ị hụhụ onye igbo e kwesịghị ibi ebe ahụ ọ wụ na ala naijiria ka a ga-asị na ebe ọbụla wụ ọfịa na onye igbo jee ebe ahụ ọ rụọ ya ụlọ ebe ọbụla ọ bụ ikpa onye igbo jee ebe ahụ mmiri agbaba ka m jụzienụ ụmụnna ajụjụ ọ bụrụ na i jere n'obodo mmadụ gaa biri ọ dịghị ka ị ga-asụ asụsụ obodo ahụ ọ wụ onye igbo naanị onye igbo na naijiria ga-eyi efe onye awụsa yie efe onye yoruba shie ewedu onye yoruba shie tuwo onye awụsa ṅụọ mmanya ndị awụsa jee na middle belt ebe ndị benue na gboko na ndị tiv bi na-asụ asụsụ ha na-eyi ufe e, uwe ha na-eme omenala ha ọ bụ onye igbo ga-esi ebe nne na nna ya mụrụ ya na ezi a mụrụ ya na agbụrụ a mụrụ ya na mba a mụrụ ya hapụ ha jee biri na ebe onye ọzọ ọ dịghị ka onye ahụ jere ebe ahụ ọ na-asụ naanị igbo ọ ga na-agbanwe ya ụgwa nke ọzọ yikwere ibe ya bụ na ndị Igbo nwere ngala ndị Igbo wụ ndị nwere amamihe ọ ihe kpatara na gị hụ onye Igbo ya na-asụ oyibo ya ya etinye asụ Igbo ya atụnyekwele gị nwa oyibo iji gwakwa gị na adịkwa gị na-asụ a sị na nwoke m amakwa ebe o chi jee anyị awụhụ ndị wụ na ọ wụ Igbo ka anyị ga na-asụ ọ bụrụ na anyị amahụ ka anyị si asụ legodiri omenala awa legodiri nwa okorobịa awa na-eme omenala Igbo ọ dịghị ka agaghị m ụlọ akwụkwọ adịghị ka agahụ m mahadum adịghị ka enwehụ m asambodo a sị sụba oyibo na aga m asụgide eruo echi mana ka e wee ji gosi gị na anyị na-asụ ya bụ igbo sụọ ya sụzie ya ọfụma tụọ ilulu tụọ okwu inu na ya kwuo okwu akpaala okwu sụọ abịchịdị ụwọ asụsụ igbo mana mgbe ọbụla onye igbo na-ekwu okwu na-etinye oyibo ọ bụ ka ọ bụrụ onye ọbụla nọ nga ahụ kachasị ebe anyị na-enweghị onye anyị nwere mgbagwa ị ma a sị na e nwee mgbagwa nwee lele anya nwere onye na-asụ yoruba nwee onye na-asụ awụsa nwee onye na-asụ tiv onye igbo na-aga ebe ahụ ọ na-eme ka onye ọbụla ghara iwe sị na a kpachapụrụ ya n'akụkụ ọ bụ ihe kpatara na igbo na-ekwu okwu ọ na-etinye nke ọzọ wụ na igbo na-eme ka ịgwa gị na obi ha dị sara sara maka na onye na-eji asụsụ ya na-asụ nwere ike na-eji gị na-akọcha na-eji gị na-eme ihe arụ dị iche iche mana onye Igbo adịghị ekwu otu ahụ biko um, m ma aba n'ọdụ ahịa m bịaghachite ọzọ m ma akọkwala gị anyị maara na anyị na-ekwu asụsụ Igbo na-ekwukwa English mana a ma agwa gị ihe kpatara nke ahụ igbo ndeeme nụ ekene m ụnụ onye chiri nke o chiri ya zere omenala igbo bụ ihe omume eji akụzile ụmụ igbo ndị bi na mba ofesi ka esi asụ ma na-ede asụsụ igbo ebe a ga na-egosi ya bụ ihe omume bụ na YouTube channel Kizen Global Entertainment chọba ebe edere subscribe ibinye aka ka na-agbasa ya bụ ozi maọbụ ịkpọ anyị na ekwentị na akara 832 896 3316 unu ga na-ahụ aha ebe a ga na-egosi ihe omume na ekwentị na ihe onyonyo nke unu na-ekiri ọ bụ nwa afọ Igbo Kizito Esimnobi Igbo bụ onye nhazi ihe omume nke a. ndị igbo ndị na-ege ntị anyị alaghachitegonụ n'ọdụ ahịa ee ana m achọ ime ka unu mara ọ bụrụ na o nwere ka i si eme ka o nwere ihe ị na-azụ maọbụ nke ị na-arụ ị chọọ ka a gbasala gị ya ozi na omenala igbo ohere dịrịla gị ịkpọ anyị n'ekwentị n'akara 832-896-3316 ka ụwa niile kachasị ụmụnne ndị nke nọ na mba ofesi ka ụwa niile na-ahụ ihe ị na-eme kpọtụkwaranụ gị ee chetakwa na ebe ị ga na-ekiri ihe omume omenala igbo bụ na YouTube channel na Kizen Global Entertainment i jee ebe ahụ ị ga-ahụ ebe e dere subscribe ibinyela anyị aka dee share like kwaa ya ka omenala igbo na-agabanye n'iru chetakwanụ na anyị na-ajụ ajụjụ na ihe omenala igbo ọbụla nke anyị na-eme ajụjụ anyị nke taa bụ kedu ihe dị iche na mba na agbụrụ kedu ihe dị iche na mba na agbụrụ ọ bụrụ na ị nwere ọsịsa kpọọ anyị n'ekwentị n'akara 832 896 3316 ndị Igbo cheta na ihe a na-atụle taa wụ gịnị kpatara onye Igbo a ga-ekwu okwu ghara itinye oyibo dịka m kwuru na mbụ ọ bụla njọ ndị Igbo bụ ndị amamihe ndị Igbo bụ ndị jere akwụkwọ ndị Igbo bụ ndị nwere ngala onye Igbo chọrọ ikwu okwu ọ na-achọ ime ka ọha na eze mata na ya na-ekwu okwu na-achọkwa ịkọwakpala nnọọ na o nwere ka nwoke si wee biri onye Igbo nọrọ ebe onye na-abụghị onye Igbo nọ ọ bụ ihe dị iche na onye Igbo na ndị mba ọzọ onye Igbo adịghị eme ihe nzuzo ndị mba ọzọ nwere ike na-eji asụsụ ha na-asụ na-akọtọ gị na-ekwu okwu ọjọọ ebe ị nọ mana onye igbo kwube okwu ebe onye na-abụghị onye igbo nọ ọ ga-etinye ya oyibo ka onye a na-adịghị anụ asụsụ igbo nke ọma na-aghọta ihe a na-ekwu anyị maara na o nwere ihe ndị igbo na-emekwa na ụfọdụ mgbe anyị na-akpọ ihe dị ka ite pot ọ bụghị na ọ bụ ihe ọjọọ ọ bụ bịa ka ndị nna anyị ochie ahụ ọ bụ ijikwa ka chukwe gị onye nwa ya si obodo oyibo lọta ma ọ wụ ụzọ ije ma ọ wụ a zụọ nwata na akwụkwọ ọ lọta kọbara nne ya sị ya na ite ihe a na-akpọkwa ya wụ pot mama ya a ga-enwe ike ma papa ya ga-enwe ike sị okay na nke bụ ite nke wụ pot a bịazie kpọzie na nwa ya sị na ihe nke wụ ite pot you know so biko igbo na-asụ asụsụ Igbo na-etinye ihe oyibo anyị adị eme ya na ọ wụ na anyị amaghị Igbo asụ anyị na-eme ya igosi na anyị nwere ngala anyị na-eme ya igosi na anyị gara akwụkwọ anyị na-eme igosi na anyị ma ihe anyị na-emekwanụ ya na-egosi na anyị adị akpa oke n'etiti ndị na-abụghị ndị Igbo ọ wụ iji mee ka ndị na-abụghị ndị Igbo ha nọ n'etiti anyị ka ha ghọta ihe anyị na-ekwu na-emekwanụ ha ka ha mata ka obi ha ghara ịda mba sị na ndị a na-akọ akụkọ ọjọọ gbasara ha ọ bụ ihe onye igbo ji ọbụla kwube okwu eleghị anya ụfọdụ mgbe o tinyetụ ya nwa oyibo ọ dụkọtasị gị nnọọ mana ihe mere n'ọ wụ na because of this ọnụkọtachikwanụ gị na let me tell you na ihe m ji agwakwanụ na okwu nke a wụ na ọ bụghị na ọ chọghị ịsụ ya bụ igbo sụọ ya ka sụruo ya n'isi mana ọ bụ iji gwakwa gị na ị bịakwa ya na nke oyibo na onye igbo nọ na ya ị bịakwa ya na nke igbo na onye igbo nọ na ya ị bịakwa ya na awụsa bịa na yoruba bịa na tiv na onye igbo nọ na ya o nweghị ebe ị kpụrụ onye igbo ụkwụ ala ya ala ọ wụ ihe mere na igbo na-eji asụ asụ asụsụ ụfọdụ mgbe ha etinye ya oyibo echefukwere na ndị igbo bụ ndị na-azụ ahịa n'obodo niile n'ụwa niile ebe na-enweghị onye igbo ebe ahụ ekwesịghị obibi onye igbo agajenu n'obodo itali ji ebiri ghara ịsụ n'italo ma ya were otu na-esi akpọ ya n'itali onye igbo agajenu n'obodo french ma ọ france ji ebiri ghara na-asụ na french ọ ya bịa chịkọta ma french ma italo ma spanish ma germany ma ihe niile ya tinyekwa asụsụ igbo ka tinyekwa nke oyibo iji gosi gị na ọ na-ebi ọ nwere ndị na-adịghị eje obodo oyibo mana onye igbo ị sị na adị eje eje ọ ga-eje ya eje ebe a sị na igbo wee jepụta ala biri ebe a jere anyị ebe anyị ebiri anyị akọba onye na-enweghị ka ọ ga-eme igbo jee nga ahụ igbo agwa gị ka a na-eme nke na-adịghị eme eme onye igbo ga-eme ya ọ bụrụ na ọ bụ oyibo ka a ga-eji eme onye igbo ga-emere gị ya aga ọfụma ọfụma ọ ihe kpatara na igbo nọkọtakwanụ ha etinye okwu oyibo ọha na eze ana m ekele unu na-asị na ama m na ị ghọtala ihe kpatara na igbo na-eji etinye English ma ha sụma asụsụ n'ụbọchị tata Igbo ihe omume omenala Igbo nke eji akụzi asụsụ Igbo na omenala Igbo na-egosikwa ihe mmemme dị iche iche na Houston na na mba ofesi ebe ị ga na-ekiri ya bụ ihe omume bụ na YouTube channel na Kizen Global Entertainment ndị Igbo unu ma na asị na agbakọ agbakọ nye ọnwa mmanụ o ti ofufe ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ka a na-egosi maọbụ ka a na-ekwu na ihe omume omenala Igbo biko atụla egwu ịkpọ anyị n'ekwentị na akara 832-896-3316 unu ma na igbo ji ofu obi eme ihe unu ma na asị na anyụkọ mmamịrị ọnụ o ti ụfụfụ ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ka a na-egosi maọbụ ka a na-ekwu na ihe omume omenala Igbo biko egbula oge ịkpọ anyị na ekwentị na akara 832-896-3316 unu ma na Igbo ji ofu obi eme ihe ọ bụ nwa afọ Igbo Kizito Osimnobi Ibe bụ onye nhazi ihe omume a igbo ndị ọma gere m ntị um, anyị abịago na njedebe na ihe omume omenala nke taa ana m ekele gị gị onye nwere ohere gee ntị na ihe kpatara igbo kwuba okwu ụfọdụ oge ha etinye asụsụ oyibo tinye asụsụ oyibo dịka anyị kọwara ọ bụghị na anyị adịghị asụ igbo anyị anyị na-asụ asụsụ anyị anyị nwere mmasị ebe asụsụ anyị nọ anyị nwere ịhụnanya asụsụ anyị na-atọ anyị ụtọ nke ọma igbo wu obodo eji eme ọnụ asụsụ igbo wu obodo eji eme ọnụ asụsụ igbo gazuru ebe niile ọ bụrụ naanị igbo wu ihe nọ n'akwụkwọ nsọ mana dịka anyị si kọwaa ya taa um, onye na-emekwanụ ọ baala na ihe nkọrị ba na ihe nkọcha ị nọ n'ebe ndị Igbo gbakọrọ na-ekwu okwu ị chọrọ ịsụ Igbo ị sụba ya bụ Igbo ị chọkwanụ ịsụ oyibo sụbakwanụ oyibo mana ịdị agbakọ ya ụgbọ dịka simenti na kọnkịrị ọ na-ada anyị aja aja na ntị ọ na-atọchakwanụ ụtọ ọ ihe mgbara ndị mba ọzọ na-eji asị na anyị adị asụ Igbo nara itinye oyibo mana um, ama m na m na ya emehụ n'izu o mee n'ọnwa ya emehụ n'ọnwa o mee n'afọ eh, a sị na ọgụ afọ gbuo nkwụ nnụ afọ ga-atụtụkọ ya igbo bụ igbo cheta na na ihe ọma meenụ onye enyene gị obi ọjọọ ihe ọjọọ mekwanụ nwanne gị